Is mise Tessa, dar ndóigh, agus sa sraith seo beimid ag cur béim ar guthanna áitiúla agus canúintí áitiúla sa chontae. Tá triúr os mo chomhair anseo inniu, Póilín Uí Ruanaí, Seán Ó Murchú agus Conchúr Mac Lochlainn, agus is dóigh, mar gheall is go bhfuil muid ag ceiliúradh an Nollaig agus go bhfuil an Nollaig ag teannadh linn agus go bhfuil an oifig i Muineachán le Gaeilge maisithe go deas don séasúr. Sílim nach dtig linn ach a bheith ag caint faoin Nollaig. So, Póilín, cad é do thuairim fhéin ar an Nollaig? An mbaineann tusa sult as an am seo bliana?
Well, ag an aois atá agamsa anois, bainim a lán lán sult as. Tá deichniúr garpháistí againn agus tá siad scaipthe ar fud na tíre. So. Ní féidir leo teacht anseo i gcomhair an Nollag so bíonn orainn dul ag taisteal go Contae Lú, go Contae Shligigh agus go Contae an Chláir but mar tá m'iníon, ár iníon pósta thíos i gContae an Chláir caithfimid dul go dtí an iníon so téimid ansin i gcomhair an Nollag. Tar éis Aifreann an Mheán Oíche, caithfimid fanacht sa Bhaile i gcomhair Aifreann an Mheán Oíche mar tá an cór ann sa bhaile agus dar ndóigh tá Meaití mar ina ceoltóir maith agus is féidir leis canadh go maith. Níl a fhios agam mar gheall ormsa but just bím ann. So bímid ag Aifreann an Mheán Oíche agus go luath is a bhíonn Aifreann an Mheán Oíche, críochnaithe, isteach bíonn an carr pacáilte agus isteach sa charr agus ar aghaidh linn go Contae an Chláir. Am iontach gnóitheach atá ann daoibhse mar sin? Am iontach gnóthach, ceart go leor. Seán, cad é a thaitníonn leatsa faoin am seo bliana? Is dócha go bhfuil, mise, caithfidh mé mo lámh a chur suas anseo, mise ceann de na daoine saghas bah humbug seo atá anseo but ag an am céanna, Scrooge! creid nó ná creid, no no is maith liom é ag deireadh an lae tá sé go deas bualadh le gach duine agus go bhfuil gach duine i bhfoirm maith agus eh, Bíonn deis againn teacht le chéile but caithfidh mé rá, i mo theaghlach, ní dream mór muid ó thaobh bronntanas a bhronnadh ar a chéile. Tá, deir muid i gcónaí you know go bhfuil grá againn dá chéile agus mar sin, sin an rud is tábhachtaí sa teach ach eh is maith liom é agus is maith liom na cuimhní a bhí agam agus mé ag you know ag fás anuas anseo i Muineachán agus an chraic agus an spraoi ar an tsráid anseo i Sráid na Páirce. ahh bhí go leor páistí ann fadó fadó ahh níl an méid páistí anois ag cónaí i lár an bhaile but is cuimhin liom agus d'éireodh muid ar maidin agus ag dul amach agus ag casadh le na cairde agus fiosrú cad a bhí acu agus mar sin de ahh but no bhí sin ceann de na rudaí is mó ó mo chuimhní de but sa lá atá inniu ann yes tá mise sásta cé nach fear mór Nollaig mé b'fhearr liom just ligint mo scíth agus just

caitheamh aimsire is agamsa. Like, ó thaobh cúrsaí gnó is mar sin de, agus cúrsaí oibre, bímse ag obair le tech nua is mar sin de i gcónaí, ag dul ar luas na gaoithe gach, ó, you know, ó maidin go breac an lae agus. na daoine nua-aimseartha, déanann siad sin. Yeah. No, stopaim, like, stopaim.
Yeah. So. Bíonn sos de dhíth. Yeah, agus bí, just bímse ar mo sháimhín shó, just ag fútamáil thart, ag déanamh tomhais ar teocht píosa, rud inteacht. Galánta. Agus b'fhéidir é a dheatú mar is ceart agus. gach rud mar sin de agus cuireann tú béile breá os comhair an chlainne agus you know is mar gheall ar sin atá sé, I mean tá fáth ann go raibh an féasta seo ag gach cultúr riamh a bhí ar an domhan seo. Lár a' gheimhridh, b'fhéidir, grianstad an gheimhridh díreach buailte agus ceiliúradh de shaghas inteacht go bhfuil solas de shaghas inteacht ag teacht arís so bíodh féasta againn, bíodh bia i dteannta a chéile againn agus domhsa like go pearsanta tógaim an. sólás agus tógaimse i ndáiríre é sin. Mothaím ciontach anois mar mise an t-aon. Ba chóir go mothódh, yeah. Mise an t-aon, t-aon, t-aon, t-aon bhuachaill sa teach agus you know millte dar ndóigh agus mar sin de so cócaireacht eh. So cad é a dhéananns tusa ar Lá Nollag? Ceist mhaith, ceist mhaith.

Cuir meascaimse sin le chéile. So, tá mé an-sásta liom féin agus an-bhródúil. Bhuel, céard é na Satanaigh is sin? Like, bhfuil aon buairt go rachadh duine éicínt dall?
Níl muid ag caint faoi phoitín anseo, nó cé go bhfuil poitín ar fáil thart fán áit seo, all right, but sin scéal eile. Ná habair rud ar bith. Tá rud amháin a dhéanann m'fhear céile. Déanann seisean an mulled wine agus rud iontach mór é an oíche roimh ré. Faigheann sé an sáspan mór bán, an ceann is mó atá sa teach, agus cuireann sé seo isteach ann, seo isteach ann agus seo agus ní féidir le éinne dul in aice leis. Eisean a dhéanann an mulled wine. Wow! Bhí sé isteach sa charr againn.
agus cuireann sé isteach ó bíonn sé ag sabháil na buidéal le cúpla seachtain anuas ionas go mbeidh buidéal aige agus líonann siad na buidéal agus téann an mulled wine go Contae an Chláir, Contae Lú agus Contae Shligigh agus an chéad ceist a cuireann siad air nuair a thagann sé, Have you the mulled wine? So, baineann siad sult as.

Sin an t-aon rud amháin a dhéanann sé ag an Nollaig. Just ag caint faoi gan bheith ag ól, mo mháthair mar an gcéanna ní ólann sí but sherry trifle ag am Nollaig agus le haghaidh fáth éigin tá go leor leor trifles aici sa teach, níl 's agam, seans go bhfuil fáth.
Pioneers, wink wink. Bíonn troid againn sa teach déanaimid trifle agus sílim go mbíonn sé go hiontach but Nuair nach mbíonn mé ag féachaint cuireann sé an sherry isteach ann. Mar sin níl sé go maith gan an sherry. Bhuel is aoibhinn liomsa an am seo bliana caithfidh mé a rá. Tá mise iontach tógtha leis an Nollaig. Ach Póilín, tóg siar muid go dtí d'óige féin agus is dóigh, déan cur síos ar lá Nollag i do theachsa agus tú ag fás aníos. mar dhuine óg.
mar dhuine óg.
Yeah, bhuel bhí clann mór againn a bhíomar gona cónaí faoin tuath, bhí feirm ag m'athair agus mo mháthair caithfidh mé a rá, an an bean is fearr a rugadh riamh, bhí sé ábalta gach rud a dhéanamh, cócaireacht, cniotáil, fuáil agus ag an Nollaig, like ní raibh muid saibhir mar bhí an feirm beag ach ag an am céanna bhí gach rud againn. But ag an Nollaig bhí an turkey agus bhí an liamhás agus bhí an trifle agus bhí an putóg. But roimh an Nollaig is cuimhin liom bhí cófra beag istigh sa chistin agus bhíodh sí ag fáil an glóthach the the the jellies agus iad a chur isteach ann go mbeadh eh a lán lán cineálacha ceann i ndiaidh a chéile agus bheadh an putóg déanta i bhfad roimh ré agus bheadh sí istigh ansin. Bhfuil fhios agat buachaillí sa teach? Bhí ceathrar buachaillí a bhí níos sine ná mise agus aon uair nach raibh mo mham ag féachaint d'osclódh siad an doras agus chuir siad an dorn isteach agus tógadh siad lámha mór den putóg amach agus amach leo agus á ithe agus ghoideadh siad na an glóthach agus ansin nuair a dhéanadh mo mháthair go dtí an nuair a rachadh sé go dtí an cófra chun an trifle Cá bhfuil an glóthach go léir? Bhíodh sé leath imithe. Buachaillí mar sin. But bhí gach rud ann, bhíodh bronntanas beag, b'fhéidir oráiste, ciarsúr, péire stocaí do na buachaillí. Like, ní raibh a lán ann. B'fhéidir na daoine is óga go mbeadh bréagán beag. But rudaí beaga a bhí na daoine ag fáil, ní cosúil ag dul go Smyths sa lá atá inniu ann, ach bhí dinnéar den scoth againn, chomh blasta, bhí gach rud ann. Agus ról ag achan duine ins an teach ag ullmhú don Nollaig? Agus gach duine ag cabhrú, ach amháin mo dhaid, ag an am sin ní dhearna na fir rud ar bith.

But ní dhearna na daoine a bhí ag fás aníos sa teach, Yeah. na fir, ní dhearna siad rud ar bith mar sin. Ach déarfainn gur am iontach sona a bhí ann ag amharc siar. Oh yeah agus i gcónaí. Bhí uncail againn i em, Béal Átha Beithe agus nuair a bheadh an dinnéar thart gach duine istigh sa charr agus go Bally, Béal Átha Beithe chun cuairt a thabhairt ar an uncail agus an chéad rud gach uile bhliain, eh what are you having agus tháinig an fíon amach agus Forgot an Peace nó My Wadi nó rud éigin mar sin agus d'oscail siad na boscaí milseán bhfuil agus na bos agus bhí milseán den scoth againn. So sin an doras agus ansin ar ais abhaile chun féachaint ar an television. But Sin Lá Nollag. Like bhí am den scoth ag na daoine óga agus ansin lean muid ar aghaidh, sinn féin leis an, leis na rudaí céanna a dhéanamh is a rinne na tuismitheoirí. Seán, cad é fútsa, tóg siar muid go dtí na sean laethanta sin. Yeah, look at me. Sean sean laethanta. I'm a goat to them or whatever. Fadó fadó. Is cuimhin liom just ag smaoineamh faoin fhéile agus just i ndiaidh sin eh, Chuaigh mé thuist, is cuimhin liom bliain amháin chuaigh mo thuistí ar saoire, de as Loch Garman mo dhaid agus d'fhág siad mise leis an turcaí agus is mhair mé ar ceapairí turcaí le Alan Dunne ar feadh seachtain nó mar sin agus bhí sé go hiontach bhain mé an-sult as as na Tá tú uair féin ach go do cócaireacht bhfuil a fhios agat. Mar is mar is grá eh no but tógadh mise anseo i lár an bhaile agus mar a dúirt mé bhí go leor de na daoine na páistí óga a bhí sa cheantar seo bhí gnóanna acu agus cuid mhaith de na gnóanna is tithe tábhairne, Sráid na Páirce anseo, so Trainors, McNally's, McKenna's uilig agus bheadh muid ag iarraidh ag dul thart agus níos, nach mbeadh, b'fhéidir go raibh an cúldoras don teach tábhairne oscailte, ní féidir liom é sin a shéanadh nó a dheimhniú ach so d'fheicfeadh tú an duine nó dhó ansin is déanaí ansin ná but really bhí muid thuas staighre leis na cairde agus ag amharc ar na bréagáin uilig a bhí againn agus píosa craice ansin agus ag smaoitiú cén scannán a bheadh muid ag amharc ar seo roimh videos nó aon rud nó Netflix mar sin yeah so you know bhí bheadh gach is cuimhin liom an bliain go raibh Raiders of the Lost Ark ar an teilifís cé go bhfuil sé go luath sna hochtóidí nó rudaí mar sin bhí sin rud ollmhór sa hmm. ceantar seo go raibh muid go muid go bheith amharc ar Harrison Ford agus Indiana Jones you know mar sin yeah an-chraic againn ó thaobh sin eh, but um, Is dócha, cosúil le Aifreann you know meán oíche, is cuimhin liom sin, rachadh muid amach, rachadh muid chuig sin gach bliain agus bheadh muid réidh le dhul chuig an leaba ag an am sin agus tuirseach traochta agus an chéad rud bheadh cnag ar an doras agus cairde dúinn, thiocfadh isteach cairde de mo mham agus mo dhaid a bhí as Contae Thír Eoghain agus ceantracha mar sin de agus bhí, tógadh iad agus bhí siad an-chairdiúil le mo mhuintir agus then bhog siad ar aghaidh go dtí ceantracha eile but thiocfadh siad ar ais anseo go Muineachán chun casadh orainn agus mar sin de agus I know, bheadh muid ag dul chuig an leaba is dócha trí a chlog ar maidin nó sin you know agus bheadh na lads, na cairde seo bheadh tar éis bheith teacht ar ais ón phub like agus mar sin de so bhí orainn éisteacht le gach uile rud faoin domhan, pholaitíocht, cultúr, achan rud, bhí tuairimí láidre acu, bhí gach rud. So yeah, bhí sin uilig mar chuid de mo shaol agus eh, aye, am iontach a bhí ann i ndáiríre. Ceathrar goidé fút féin?
Tóg siar muid go dtí Nollaig d'óige. Ah, Killyconigan.
yeah, amach an bóthar. So, do bhí scaifte, fé mar atá in aon eastáit tithíochta fud fad an domhain, bogann daoine isteach ar comhchéim san saol laistigh de réasún. So bhí scaifte páistí a tháinig aníos ag an am ceannann céarna. So, de réir An seo mar. an Killyconigan Defence Force, by any chance? Á, sí é, sí é, yeah. Ní dhearnadh ionsaí riamh ar Killyconigan, ní dhearnadh. So, um, you know, de réir mar a thángamar aníos, bhí gach duine ag fáil an rothar an bhliain chéarna. Bhí gach duine ag fáil pé rud. Laistigh de réasún bhíomar sách tugtha don rud ceannann céarna. So, bheadh fé mar a luaigh tú féin, amach go luath agus na bronntanais oscailte agus amach ar an mbóthar raight, céard a fuair tusa, céard a fuair tusa, raight, come on, we wrecked them. Sin é. Ahem. Ach bhí muidinne aisteach ar bhealach measaim mar tháinig Daidí na Nollag maidin Nollag agus bhíomar ar bís, sceitimíní ar gach duine sa teach, ach d'fhág muidinne na bronntanais idir chloinne go dtí i ndiaidh an dinnéir. Agus bhí sé de nós orainne freastal ar an Aifreann agus dul na bhaile agus go dtiocfadh neart comharsana agus cairde de mo thuistí go dtí an teach, fá choinne deochanna Nollag agus comhrá is mar sin de agus ar ndóighe daoine bocáilte ag fágáil an tí, like mo mháthair ag cur céard tá uait, gin and tonic, yeah, that comes in a pint that's it, fine with me agus just na, Cóisir ceart!
yeah, na gloiní seo lán go béal like agus an bhfuil tonic uait like. Agus you know lean sé sin ar aghaidh go dtí b'fhéidir deirimis a' trí a chlog nó mar sin de agus bheartaigh daoine go raibh sé in am triail a bhaint as dul na bhaile fé dhéin a' lae agus ansin bhíodh an dinnéar againn. Tháinig don chuid is mó mo shean-thuistí as Áth Cliath aníos ach Do bheadh siadsan ann, dinnéar gleoite agus na bronntanais idir chloinne ansin agus muid ag amharc ar leithéidí Raiders of the Lost Ark nó E.T. Bhí E.T. chomh mór sin sna hochtóidí, just, is cosúil go raibh saghas job lot ar na cearta E.T. a thaispeáint, fá choinne thart ar sé bhliain in a row, like, mar cha raibh Nollaig ar bith ann nach raibh E.T. ar siúl. Agus ansin is cosúil go raibh brain fart eicínt ar na, céard eile a chuirfeadh muid ar siúl? Eh. Jaws, yeah, stick jaws on, tá sé sin Nollaig ann like. Yeah. Ach ansin, yeah, bheifeá i do shuí ansin le do bhronntanais faoi do mhuintir is mar sin de agus ruainnín beag cáis agus ar ndóighe na milseáin agus an tine lasta agus gach Is am galánta é do pháistí ach go háirithe, is am iontach draíochtúil é. Speisiúil, speisiúil, yeah.
Agus ansin ag deireadh an lae i gcónaí chríochnaíomar le, ag imirt cártaí. All right. Agus b'fhéidir airgead i gcomhair na buaiteoirí agus dar ndóigh bheadh an troid ag an deireadh. Rinne tusa an botún ansin agus. Ó níl m'athairse ag labhairt liom go fóill. Na cártaí an t-am ar fad agus ní raibh an lán airgid i gceist agus chuir b'fhéidir mo dheartháir amháin chuir sé cúig phunt you know agus chuirfeadh sé é ar crochadh thuas ansin. Cúig phunt i gcomhair an, or cúig euro, cúig phunt a bhí ann ag an am sin i gcomhair an bhuaiteoir Two shillings. agus ansin bhí, bhí daoine ag déanamh, ah ok ní raibh an rud ag dul i gceart agus bhíodh, cheating ag dul ar aghaidh an t-am ar fad agus ansin b'fhéidir troid agus ansin tháinig, thiocfadh mo mháthair isteach is deir, sin deireadh le sin! Cuirimid deireadh le sin, tabhair dom na cártaí dom! Déarfainn nach, nach n-imríonn mórán teaghlaigh cártaí níos mó. Sin nós a bhí againn an t-am ar fad. Ag an am sin bhí na deartháireacha is sine, bhí siad imithe go Sasana nó pé áit a bhí siad agus i gcónaí bhí siad, bhíodh siad ag teacht abhaile don Nollaig agus fuss mór a dhéanamh ar na daoine atá, a bhí ag filleadh but, ba bhreá leo cártaí a imirt nó whichever leis an teilifís agus leanfadh sin ar aghaidh. Bheadh do mháthair scriosta you know lá uilig suas ullmhú gach rud ionas go mbeadh gach rud go hiontach i gcomhair na daoine seo a bhí ag filleadh agus ansin iad ag críochnú le troid so chaithfeadh siad rud éigin eile a dhéanamh. B'fhéidir go mbeadh giota beag aithriseoireacht, b'fhéidir go mbeadh cúpla amhrán agus you know. Nuair a bhíonn an deoch istigh bíonn gach saghas amhrán ann. Ní bheadh ach, b'fhéidir go mbeadh amhrán deas agus an-suim agus ní bheadh na focail ar eolas agus dhéanfadh siad suas na focail agus b'fhéidir ansin go dtiocfadh duine éigin isteach leis an tSash i gcomhair an chraic ó na daoine eile, i gcomhair na daoine eile bheadh siad ar mire ceart go leor agus siúlfadh siad amach as an seomra go dtí go mbeadh sin, but sin i gcomhair an.

Sin é! Mar rinne muid iarracht gach bliain Monopoly a imirt, agus ní dóigh liom gur chríochnaigh muid riamh cluiche Monopoly. Cuireann gach duine tús cluiche Monopoly, but n'fheadar ar chríochnaigh duine riamh an cluiche.
Sóisialaí maith atá ionam, sílim. Oh, sóisialaí, dar ndóigh, yeah. Ba chuma liomsa, yeah, faoi rudaí mar sin de. Yeah, but no, ní hé sin an, ní, cluichí do, you know, so Connect Four agus Twister agus Atari, oh, go mba í an bhliain go bhfuil. Cards Against Humanity.
Ní raibh ní raibh an leithéid de sin ann. Sin rogha nua-aimseartha, sílim. Sin sin is maith, sin is maith.
Bhí mé ag smaoineamh just ansin ag caint faoi na na scannáin agus Jaws agus Raiders of the Lost Ark. An scannán eile a bheadh muid i gcónaí ag súil amach dó ná It's a Wonderful Life dar ndóigh, you know. Agus anois fiú go fóill téimse gach bliain, cad é an an pictiúrlann thíos i Rathmines ansin? An Swan.
The Swan, an ea? Is ea ceann galánta like you know agus cathaoireacha álainn agus cuireann siad it's a wonderful life. Cosúil leis an gceann seo? Agus eh but no beach go hálainn like agus thig leat deoch a fháil roimh ré agus dul isteach agus suí isteach agus just is aoibhinn liom a dhul chun sin a fheiceáil like you know. Mar sin de, anuraidh bhí b'fhéidir barraíocht deochanna agam roimh ré agus thit mé i mo chodladh i lár an rud, but. Seo rud coitianta ná an ól. Well nuair atá an fear in aois tá sé just mar ceart deoch a bheith agat agus bheith i do chodladh ar an chathaoir.
Cad é fút féin a chur a raibh cluichí ar bith á imirt agaibhse agus sibh óg ins an teach? Well ar ndóighe is cuma pé costas a bhí ar an bronntanas a tháinig like roimh meán lae bheadh muid inár suí ins an bosca um.
Na rudaí simplí sin. So na cluichí a bhí ann i ndáiríre ná ní hé go raibh traidisiún de thí agus b'fhéidir cluiche Monopoly nó a leithéid de sin a bheith againn dá dtarlódh sé Tá, ach bhí sé sách spontaneous, you know, cha raibh éinne ag rá suífidh muid agus déanfaidh muid seo agus tháinig mé b'fhéidir déanach mo dhóthain sna hochtóidí mar tá, táim fíor-óg. Fíor óg.
Cosúil liom féin.
Agus dathúil leis. You know, bhí cluichí ríomhaire a'm so óna raibh mé óg so bhí an Commodore sixty four sa teach mar cuireadh mo Dhaid 'na bhaile leis ón obair. bliain amháin gabh agus foghlaim ríomhaireacht. Á bhuel yeah. So agus dhiúltaigh sé. Dhiúltaigh sé amach is amach. Um ach bhí an Commodore sixty four sa teach agus just rith sé chugam, níl 'fhios a'm cén áit ar chuala mé nó ar ar chonaic mé é ach go raibh a leithéid de rud agus cluichí ríomhaire ann. Wow. So bhí mise tógtha leo siúd. Yeah.
Yeah.
Agus ar ndóighe bhí, do bhí Lego ann agus is cuimhin liom like bhí cúpla duine ag iarraidh mé a mhealladh i dtreo Meccano.

breá happy ag obair ar mo rud féin ag síneadh lámh amach fá choinne milseán oh jeez tá sé seo iontach iontach uaigneach a chloisteáil seo therapy dó seo fad is bhí tú sásta no no bhíos breá so cad é an bronntanas a sheasann amach duitse ó d'óige á do bhí cúpla ceann is cuimhin liom bliain amháin Tá dhá cheann ann actually. Is cuimhin liom bliain amháin tháinig Daidí na Nollag le culaith Ghostbusters domh. Aww. Aww bhí mise class an bhliain sin mar ní bhfuair éinne eile é sin like so bhí like bhínn mise i gceannas ar an Killyconnigan Defence Force fá choinne ar a laghad bliain go leith mar mise a bhí i gceannas ar an arm leo.
Tá mé just ag smaointeamh ort sa, tá íomhá agam i mo chloigeann agus tusa ag siúl timpeall na comharsan ar fad. Seacht bliana déag d'aois a bhí mé. Who you gonna call, huh? Crothadh!
Is cuimhin liom an bhliain a tháinig an Crolly Doll amach. An Crolly Doll! Rinneadh an Crolly Doll, sin an chéad uair a tháinig muid agus an deirfiúr is óige a bhíodh, fuair sise crolly doll. Bhuel, an rud fíor fíor speisialta. Bhí agus cáil orthu, yeah. Crolly doll, rinneadh é i Dún na nGall, i Crolly agus bhí,

Tháinig duine éigin leis na scissors agus ghearr sí an gruaig a bhí ar an Crolly Doll agus bhí réabhlóid sa teach sin. Bhíos chun a rá go raibh, like, gur bheartaigh tú nuair a fuair an deirfiúr is óige an Crolly Doll seo go raibh tú níos fearr an bhliain dár gcionn. Ach is cosúil go ndeachaigh tú treo eile leis. But ehm eh go dtí an lá inniu ann tá an, sin bád So cé a rinn?

Tá pátrún. So fuair do dheirfiúr Crolly Doll ach cad é an bronntanas a sheasann amach duitse mar sin ó d'óige? Ní cuimhin liom. Ní cuimhin leat? Ní cuimhin liom. Mise an cailín ba shine a bhí sa chlann agus bhí mise i gcónaí ag cuidiú le mo mháthair. Aon rud a bhíodh sise a dhéanamh bhí mise ag cuidiú an t-am ar fad. Bhí mé ag cuidiú ná. Bhuel bhí mé ag lasadh na tine, ag tabhairt aire do na páistí níos óige, ag cniotáil, bhí mé ábalta an arán a dhéanamh sula raibh mé dó dhá bhliain déag agus ag cniotáil mar bhí sise ag cniotáil agus ag díol na geansaí agus bhí orthu bheith réidh ag am speisialta gach dara seachtain Agus is cuimhin liom bheith ag déanamh na muinchillí agus na boinn agus ag cabhrú léi chun iad a chur suas ar an talamh. Scileanna iontacha le bheith agat. Scileanna ceart go leor. Yeah. Agus cad eile a bhí, agus ag an cócaireacht chomh maith. Wow. You know. Is cuimhin liom bhí mo mháthair ag dul áit éigin agus bhí an cáca istigh san oigheann agus dúirt sí liom, ná dearmad é a thabhairt amach ag am.

Duine ab fhearr a rugadh riamh sin mo mháthair. Ag obair amuigh, ag obair istigh, rugadh an chéad seisear daoine sa chlann sa bhaile.
Wow! Yeah, so an chéad uair a rugadh an duine amháin istigh i Baile na Lorgan, sin i Blayney sa Nursing Home, Chuaigh mise isteach, bhí mé dó, 12 bhliain d'aois, chuaigh mé isteach ar an rothar chun í a fheiceáil agus chun an mac nua seo a fheiceáil. Emmet an t-ainm atá air, tá sé ina fhreagra anois. But pé scéal é, chónaigh, chónaigh muid, what, 5 míle taobh amuigh den bhaile, sin an chéad uair riamh a bhí mé i, sa bhaile mhór. Wow. An chéad uair riamh. So chuaigh mé ar an rothar chun í a fheiceáil. Ní raibh a fhios againn riamh nach raibh na rudaí móra ag teacht isteach mar bhronntanais but bhí rud éigin i gcónaí, i gcónaí dúinn agus ní raibh ocras agus bhí daoine ag rá, na páistí ón chlann sin, iad na páistí a bhí gléasta níos fearr ná éinne eile a bhí ag an scoil. agus ní raibh aon éide scoile ag an am sin, ceart go leor, so bhí gach, agus bhí orainn siúl ar scoil ag an am sin, dhá mhíle go leith gach maidin, ar scoil agus ar ais abhaile. Is cuimhin liom bhí deirfiúr a bhí saghas lag insan, inti féin agus bhí sí beag, is cuimhin liom na buachaillí, an leathmhíle ag an deireadh,

míle i dtreo na scoile agus mise mo dheirfiúr but bheadh sise bheadh bheadh muid mall agus bhí mise ag rá come on come on come on agus sí oh ní féidir ní féidir agus is cuimhin liom tháinig muid isteach tar éis eh, saoire na Nollag agus bhí tháinig mé isteach ag an rang agus bhí mé déanach agus dúirt an múinteoir "Oh, you should have asked Santa for an alarm clock John agus phléasc gach duine amach ag gáire agus bhí mise ag rá mo dheirfiúr tá mé chun í a We're going our cuimhní deasa. Cuimhní iontach sona! Bhí an scéal eile faoin ól leat.
Sin an am ar thosaigh mé leis an ól.
An t-am sin bheadh buidéal bainne agat ar scoil agus chuirfeadh an múinteoir an buidéal bainne os comhair na tine, tógfadh sé an clúdach ón mbuidéal ar eagla go bpléascfadh sé chun é a théamh píosa beag. But is cuimhin liom choimeád mo dheartháir is sine, giota beag den bainne ionas go mbeadh deoch ag an chailín lag seo agus é a ól ar an bhealach abhaile. Tá sin chomh soineanta. Agus píosa beag den lón, choimeád sé é ionas go mbeadh briseadh aici agus píosa beag a fháil ar an bhealach abhaile. Agus deoch bainne.
And then tá Seán againn, taobh eile den scéal. Oh yeah, Seán, sin í bhfáth. Lean sí ag gáire ag cairde í agus bhain go Bhí seisean ag iarraidh a dheirfiúr a mharú. Agus is cuimhin liomsa nuair a bhí mise ag fás aníos, bhí neart daoine ins an teach agus bhí cóisir cheart againn ach i gcónaí bhí ar achan duine party piece a dhéanamh agus sheinn mise an fhidil so bhí mise i gcónaí i mbun tunes

ag amuigh ag ag seinm ceoil ar an lá but bheadh mise ag suí ansin agus mar sin Tá an amhrán a chanadh ó am go chéile you know mar sin de It tu- bhí tógadh muid le na na tapes a bhí ag eh, Albert Fry bhfuil a fhios agat de Oh Béal yes. Feirste agus eh, bheadh muid ag canadh na hamhráin a bhí ag Seán Bán Mac Grianna agus mar sin de so bhí sin mar chuid de I suppose an Nollaig agus am ar bith go mbeadh muid le le chéile So, seachas sin, but yeah, no, ná cuir ceist orm bhí dána rud ag
Cad é fútsa mar sin Póilín. Ó, yeah, bhí go leor canadh le déanamh, but b'fhuath leis na páistí, déarfadh na mamaí, well, now, anois, amhrán ó so and so, no, níl mé ábalta, come on, ar aghaidh leat, tá tú ábalta, agus tar éis tamaill bheadh gach duine ag ceol, ag canadh. Four Green Fields agus na rudaí sin, bheadh siad ar eolas ag gach duine. Agus cad é a bhí mar party piece agatsa? Giota beag aithriseoireacht. Oh really? Giota beag agat but tá sé go léir dearmadta agam, you know nuair a éiríonn tú níos sine, cailleann tú na focail.

I gcónaí thosnaigh m'athair ag canadh. Bhí amhrán amháin speisialta aige, sin an t-amhrán amháin a chan sé riamh agus bhí beirt dheirfiúr ag m'athair agus bhí siad iontach ag an chanadh but bhí an t-amhrán seo ag m'athair agus eisean a thosaigh i gcónaí, cheol sé an ceann sin agus ansin, bhuel, bhí ort do phíosa a dhéanamh ina dhiaidh, má bhí do dheartháir ábalta é a dhéanamh, bhuel, caithfidh tusa rud éigin a dhéanamh fosta. Ach sílim gur nós iontach deas é. Tá cónaí ormsa anois in Ráth Chairn, Co. na Mí, agus am ar bith a théann tú amach chuig an chlub agus bíonn, bíonn neart daoine ansin i gcónaí agus tá siad i gcónaí, téann achan duine timpeall i gciorcal agus bíonn party piece le déanamh ag achan duine. Agus is cuma cén aois atá is cuma cén aois atá ionat, seasann daoine suas agus bíonn siad breá sásta party piece nó amhrán a chasadh, amhrán a chanadh, píosa ceoil a chasadh agus sílim gur gur cleachtadh iontach é don ghlúin óg agus go dtugann sé muinín dóibh chomh maith. Yeah. Nuair a dhéanann an chéad duine é, bhuel. sin an ceann is deacra, tús a chur le rud a dhéanamh go deo. Tá siad uilig réidh rud éigin a dhéanamh nuair a dhéanann duine amháin é. But. Ag an am seo bliana is dóigh go mbíonn cuid mhór brú ar daoine ag, ó thaobh an siopadóireachta, ag ullmhú bia, you know, ag tabhairt aire do na pháistí, ag déanamh cineál achan rud foirfe don Nollaig. Ach an mhothaíonn sibhse an brú sin, do bharúil? Seán, No, ní mhothaíonn tusa. Ag caint faoi rudaí bheith foirfe agus ag gabháil siar maidir le dinnéar na Nollag agus chuir go bhfuil locht orm féin mar níor chuidigh mise le mo mháthair but ní bheadh mo mháthair go maith ag ag ullmhú ag ullmhú cén t-am a mbeadh an dinnéar so bheadh sí ag rá ok beidh an dinnéar againn ag a ceathair a chlog agus then

mar tá an oiread, tá an praghas atá ar gach rud fé láthair, tá sé ana ard agus má théann tú amach le céad euro ní bhíonn aon briseadh agat ag teacht amach agus b'fhéidir nach bhfuil an t-airgead sin agus bíonn a lán rudaí de dhíth ar na páistí nach mbíonn. Agus chomh maith le sin like keeping up with the Joneses má fhaigheann páiste amháin rud éigin tá páiste, an páiste eile ag iarraidh an rud céarna. Bhuel má tá,

Agam féin agus mo bhean chéile le Daidí na Nollag agus bheartaíomar ón gcéad lá riamh nach bhfaigheadh sé rud inteacht ollmhór ó Dhaidí na Nollag riamh mar bheadh páistí eile amach ansin nach bhfaigheadh agus bheadh páistí eile amach ansin a bheadh gá níos mó orthu. So má tá sé chun rud inteacht ollmhór a fháil don Nollaig, tiocfaidh sé uaim féin agus ó na mham mar tá mé ag ceapadh go gcuireann daoine barraíocht brú orthu féin agus déanann siad dearmad ar céard atá i gceist anseo. Tá tú ag caint ar béile breá agus am a chaitheamh i dteannta do mhuintir
agus dóchas agus solas ag tíocht ar ais i do shaol de réir a chéile agus má tá tú éirimiúil faoi agus má dhéanann tú do shíocháin leis sin, Beidh Nollaig maith agat. Mar gabhann daoine amach freisin leis na na rudaí cinn bliana, na na beartanna cinn bliana is rud sin. Rúin na hathbhliana. Na rúin na hathbhliana, yeah. Like just déanann sé sin dochar síceolaíoch muna bhfuil tú just éirimiúil a dhóthain a rá here tá neart brú i mo shaol. Dá dtarlódh sé sin iontach ach muna dtarlaíonn like níl mé chun a bheith san ísle brí faoi. So Má tá tú in ann, b'fhéidir, an cnaipe sin a chasadh i do chloigeann. Tá mé ag ceapadh go bhfuil sé ina chabhair millteanach do dhaoine agus mar a luaigh tú an méid sin brú airgead is mar agus eile amach ansin ar daoine. Like, tosnaím féin ar an Nollaig thart ar mí Meán Fómhair. just ag déanamh rudaí beaga bídeacha, b'fhéidir ar an Domhnach, cúpla uair a chloig a chur isteach in. So i mbliana tá slám mór chutney agam le tabhairt amach mar bronntanas do dhaoine ach rinneadh Bhfuil tú ag tabhairt cuireadh dúinn go léir dul chuig do theach? Ní raibh, Oh! níl sé chomh mór sin. We're all going to go! Tá, tá, tabharfaidh mé chutney duit like. Ach no, tá dhá chrann ins san ghairdín againn agus bhí neart úll againn i mbliana so dúirt mé right, chutney don Nollaig ach caithfidh tú é a fhágáil faoi cheann sé nó seacht, seachtaine. ar mhaithe le deis a thabhairt don rud, you know, an blas ceart a bheith air agus a bheith meascaithe mar is ceart. So chuir mé tús leis sin i Meán Fómhair.
deas rud lámhdhéanta a bheith agat le tabhairt do dhaoine, sílim gur rud speisialta é sin. Bhuel, caithfidh mé, so glacann sé sin neart ama as. Ach, you know, an seachtain ina dhiaidh chuir mé tús le salamis is mar sin de, ar mhaithe le rud a bheith ann. Ach tá sin an-bhúisí.
Tá, yeah. Like, bhfuil amharc orm, an bhfuil an cuma orm nach bhfuil ag seinm chumas oíche, like? Ach ag an am céanna, céarna, just gearrann sé sin an costas. Cuireann sé spin maith ormsa i ndáiríre, nuair b'fhéidir leath bealaigh fríd mí Meán Fómhair, is a rá, class, tá an Nollaig ag teacht. Ach. De réir mar a leanann sé ar aghaidh, laistigh de réasún agus go teoiriciúil, níl an méid céarna brú orm.
Sula gcríochnaíonn muid, tá muid chun an cupán comhairle a dhéanamh. So seo an cupán agus tá trí píosaí páipéir istigh anseo. So tá sibh chun píosa páipéir an duine a bhaint amach agus é a léamh agus do thuairim féin a thabhairt air, cibé rud atá scríofa ar an bpíosa páipéir sin. Dtuigeann sibh?

No, taitníonn sé go mór liom. Sílim go bhfuil sé de ghlanmheabhair agam, like, Really? yeah, yeah, yeah, but. Dúirt mise le duine, duine éigin le déanaí le bheith ag amharc ar It's a Wonderful Life agus bhí mé ag rá gur scannán dubh agus bán a bhí ann agus bhí siad ag rá Dubh agus bán? Cá bhfaighidh muid sin? It's, like, I know, mar a dhéanaim leis an, mo nia agus mo, mo neacht, like, you know, is bímse ag rá leo agus bíonn siad, What, dubh is bán? Yeah.
No, no, it's scannán, scannán den scoth, like, you know, just, Agus nuair a, agus anois bímse ag léamh faoin conas a chuir siad an rud le chéile agus mar sin agus níor éirigh, níor éirigh rómhaith nuair a tháinig sé amach just thar na mblianta anois go bhfuil suim ag daoine ann so yeah is am sin Is rí-mhaith é sin.
Ok, tú féin Póilín? Níl a fhios agam go dé cinn cad eile tá scríofa ar na cinn seo.
Na bhí fé seo. Rá gur nach léann sí amach é. Ó ná ní lei.
An trí rud a chaithfí a bheith ar an mbord do dhinnéar na Nollag? Bhuel, is dócha buidéal fíona, Coca-Cola, buidéal oráiste, buidéal uisce, Coca-Cola, Cén sórt uisce? is cuma, uisce ón dabhach, Shíl mé go raibh sé uisce beatha! Uisce ón chuisneoir. Bhuel, Dar ndóigh, an turcaí agus an liamhás. Agus tá bean chéile, bean chéile Jimmy Greene, tá siad ina gcónaí i nGaillimh agus sin iad máthair agus athair Shane Greene atá pósta le Fionnuala agus tugann sise léi lacha. agus é cócaráilte agus bíonn an turcaí, an liamhás agus an lacha ar an mbord. Sin na rudaí a bhíonn ar an mbord. Bhuel, mothaím féin go bhfuil an, go mbíonn turcaí rud beag tirim domhsa so ní maith liom an turcaí. Ah no. B'fhéidir má dhéantar é ar an barbecue go mbeadh sé iomlán difriúil. Cuir ceist air.
Sin an saineolaí. Agus deochanna deasa i gcomhair na páistí.

déanta. 185 ar an thigh. Tá muid ag foghlaim. Tá muid ag foghlaim. Beidh muid ag fa- ar fad ag dul chuig teach Chonchúir. Agus ní bheidh turcaí tirim riamh arís agat. An bronntanas is fearr do na tuismitheoirí do pháirtnéara? Jesus, an fear mícheart a rinne sin. Seo an cheist mhór a bhíonns agam achan uile bhliain, cad é gur chóir domh cheannach do tuismitheoirí mo pháirtnéir?

Rud inteacht beag b'fhéidir lámhdhéanta just a thugann aitheantas dóibh in áit ní rachainn amach tá siadsan mar chuid de do mhuintir anois so ná gabh amach le rud inteacht a cheannacht muna bhfuil tú iomlán cinnte gur luaigh siad am inteacht go raibh siad uathu déan rud inteacht deas lámhdhéanta a chruthaíonns go raibh tú ag smaoineamh orthu. Sin iontach deas! Bhuel, a chairde, go raibh míle míle maith agat as an am seo a chaitheamh liom. Bhí sé galánta agus tá súil agam go mbeidh Nollaig galánta agaibh triúr agus go bhfaighidh sibh cibé rud atá uaibh don Nollaig. Ach go dtí an chéad uair eile, slán!